ndị be anyị ekene m unu daalụkwanụ n'ihe nkiri taa aga m egosi unu ka m si eji aka m akpa isi m unu ga unu fụ na isi m akparọ m ya akpa kịta mana ana m akwado ibido kpaba ya ihe m ga-eji kpa isi m kịta bụ ihe nka unu ga-afụ na nka afịgo ọnụ ya afị ihe m ji eji nke afịgolu afị bụ ka ọ wee dị m mfe dị m ọsịsọ wee kpaa isi m ngwa nụ ka anyị bido ihe m ga-eme bụ na aga m ebu ụzọ ntọpị ntọpị a m buru ụzọ wepụta ụfọdụ ntutu debegasịa ka ọ wee dịrị m mfe ịdị etinye dịkwalụ m ọsịsọ ụdị isi m chọrọ ịkpa bụ ndị ya bụ ị na-akpa ị na-etinye ntutu ka ọ wee dị ka ọ ntutu gị ka ị kpa ya kpatara m ga-ewepụta obere obere debegasịa ha m ga-ebido m ga-eji otu a wee bido mana m na-etinye na-ewelitezi aka nke nke izizi na-atọ nwere ike ịra ibu otu a maka na m na-etinye ugboro isii ya kpatara ihe m ga-eme bụ na nke izizi na-atọ ga-ara ibu otu a ndị ga-esozie ịtọ ga-esozie ga-ebutuzi obere ibu dịka otu a ihe dịka otu a otu a ka ndị ikpeazụ ịtọ ga-ara ofu adapụgo n'anị na-abịa ka m tụtụlite ngwa aga m eji ihe a wee na-edozi mkpọwa m ihe a na-akpọ shine n jam dịka m ga-eji na-edozi mkpọwa m m ga-eji ya wee na-eme mkpọwa m nke a ma ọ bụ nke a otu ọbụla si masị m ihe a ka m ga-ejikwa na-ara isi nna gbọwa na-esi pụta ama m na ụfọdụ ndị na-akpa isi ha na ha na-eji ugogbe debe ofu n'iru debe ofu n'azụ ka ha wee na-afụ ihe ha na-akpọwa mana ọ bụrọ otu a ka m si eme nke m ka m si eme maka na ihe m na-eme bụ na oge niile m na-akpa isi m na-akpa isi m ana m adị etinye ihe onyonyo m na-ekiri ihe onyonyo mgbe m na-eme ya ihe m na-eme bụ m were aka m lelee ma ọ ga otu m si chọọ ka ọ gaa oge ụfọdụ ọ da agachakwa mana ị ma esi eme ihe a oge nwa ji aka gị akpa isi na ọ da adịcha otu o ga-esi dị ma ọ bụrụ mmadụ na-akpa ya maka na ime ya ga-ada afụ ihe niile ihe m na-eme bụ m were aka m kịta na-emetụ aka mma m onwe ọ ga otu m si chọọ ka ọ gaa ọ bụrụ na ọ gara udo mmasị udo mmasị wee bido pepe ebe m kwụsị nke nwale ya ka na anyị si wee dozi na tapịa ọzọ

nwaanyị ya nwụkwana ya mma fidi mkpọtụ nwere ike tinye ụfọdụ nha n'azụ aka gị maka na i nwe ike ị na-akpa onwe ite ebe ọ ga-adị gị ka

ihe m ga-ebu ụzọ mee bụ na m ga-ebu ụzọ kpa ihe dịka aka na abụọ ihe dịka etu a ị kewa ya ụzọ n'atọ tinye mami ihe isi m dị afọ mmụọ fụta were were nke izizi tinye n'aka gị otu a etinye n'etiti aka naabọ wega ya n'azụ ka mana i jide bịa jidesie ike ka ọ ya dị mma tinye

Werezie nwayọ ihe a nwee ike ime i were nwayọ tọwapịa ejikwana aka ike maka na i jide aka ike o nwee ike kpọgochazi ya were nwayọ tọwapịa n'ime ndụ

ama m na m sibu na m ma-akpa ofu nnukwu ofu obele mana ike adịrọ m taa ihe m ga-eme bụ na m ga-akpa ndị nnukwu ihe dịka isii ma asaa maka ama m na m a ga-ebute isi a aka ọ barọ uru na na-egbu oge na ya Just buy it. ka aka isii maọbụ asaa ga-adị okay n'ụlọ ọ bụrọ na o nwee ebe mmadụ jide isi eje maka na maka ọrịa ọrịa covid a anyị ada apụ apụ ọ bụ na ihe a na-eme bụ ihe m ji eme ya bụ maka na ị na-ara isi gị oge ọbụla ọ ya eme isi gị na-adapụsịcha ka m sị ka m kpaa ya ka m hapụ ịdị ara ya oge ọbụla nakwa ka m wee mekwala ụnụ ihe onyonyo nakpata nri akpa ya bụ isi

m ga-afụ na m weta aka ịbụọ n'ime ka m na-etinye ya ka m wee titi ya n'etiti aka m na-aba nwere ike mekwa ya ụzọ nke ọzọ mana aka aka m na-aga otu a bụ nke na-aka esi ike ya kpatara m ji etinye ya ebe ahụ ọ bụ na nke gị na bụ ebe a ka ọ na-aka esi ike ma i wete aka na-aga ebe a nwere ike tinye ebe a mana nke m na-aka esi ike ma m wete aka na-aba ebe a Yeah.

m kpapụta m kpachazie ihe m ga-eme bụ na m ga-eje tinye ọnụ ya na mmiri ọkụ ka o wee jide ọnụ ya ka ọ ghara ịtọpụba

m je tinyezie ya na mmiri ọkụ bịa gosizie ụnụ ka o si pụta magozi m ya mmiri ọkụ m wee tinyezie ya styling mousse just ka o wee shine mezizie ya ma na m emesigo

ya mechagokwa ngwanụ ka ọ dị n'ụbọsị ọzọ